Is ag dul ó neart go neart atá foireann Uíbh Fháilí. Le Craobh Faoi 20 na hÉireann buaite acu, áit i gCraobh Laighean faighte acu agus ardú céime go Roinn 1A den Sraith Iomána na bliana seo chugainn bainte amach acu, an éireodh leo an dlaoi mhullaigh a chur ar chúrsaí le corn? Nó an léireodh imreoirí na nDéise go rabhadar réidh do Chraobh na Mumhan? Mac Dara Mac Donncha agus Dónal O'Grady atá i mbun tráchtaireachta Chluiche Ceannais Iomána Allianz 1B. Ceithre úd anois ag Uíbh Fháilí agus iad ag iarraidh an liathróid a oibriú suas. An ceann sin briste siar. Shane Bennett ag dul siar anois. Is í faighte ag Shane ar an dara iarraidh. Tá obair mhaith ag an duine is óige den triúr. As sin buailte fada ag Shane. Tá sí buailte go maith aige. Dhá iarraidh curtha amú. Chéad scór faighte ag Shane Bennett. Michael Kennedy ag coinneáil súil ghéar ar chúrsaí. Darragh Lyons ag teacht amach as sin. An pas gairid go dtí Patrick Curran. Imríonn an bheirt acu leis an gclub céanna. Uillinn ghéar ag Patrick. B'éigean dó é sin a bhualadh. As sin an-scór ag Patrick Curran. Agus tá sé cinnte tá sé in ach tá sé sin faighte ar ais ag Port Láirge arís. Ard a chinneadh Shane Bennett anois, Shane Bennett pas deas íseal buailte tá smacht aige, ó, go hálainn ag Dessie. Cé a chuireann sé sin? Tá sé sin go hálainn ar fad ag Dessie! Bhreathnaigh sé sin chomh héasca mar go bhfuil máistir i mbun na ceirde. An-scil ansan agus an-liathróid ó Stephen Bennett, ar ó Shane Bennett isteach chuige agus ansin, an sin an deacracht atá ag an bpoc amach ag Uíbh Fháilí ansan, caithfidh siad dul gairid go dtí an líne 20 méadar agus é a bhogadh suas fan páirc ansan. Agus tá sin déanta acu an t-am seo, tá an seilbh faighte ag Pauric Cantwell. Pauric Cantwell is an pas curtha isteach arís anois. Agus an seilbh agus an ceann sin buailte ag a bhfear lár páirce, Cathal King, cúilín deas faighte ag Cathal. Téann sé siar chuig Mark Fitzgerald. Mark, tá scór amháin faighte ag Mark. Tá sé ag tabhairt faoi cheann eile, an bhfuil scór eile faighte ag Mark Fitzgerald. Ah, thar barr ar fad. An cosantóir is fearr a bhí ag Port Láirge ó thús na sraithe i mbliana, a Dhónaill. Déanann sé breathnú suas, ansin Mark Troy. Téann sé as sa lár, ceann mór ard.

An tseilbh faighte acu, caillte acu arís, an bhfuil Duignan ag iarraidh a dhul thríd, an bhfuil Duignan tugtha chun talún, níl, a deir Michael Kennedy, ní fhaca sé aon rud as bealach, níl lucht leanta Uíbh Fháilí róshásta leis sin, bheadh sé spéisiúil, tar éis tamaill b'fhéidir, breathnú air sin arís mar go bhfuil Duignan ar an talamh anseo agus é gortaithe. Leanann muid an imirt. Tá an tseilbh ag Mark Fitzgerald. Mark Fitzgerald, an pas curtha ar aghaidh aige. Bhí Patrick Curran, Patrick Curran ag tabhairt faoi scór an-chóngarach don taobhlíne. Buailte ard ag Patrick Curran. Buailte go deas ag Patrick Curran. An raibh feall ag an taobh eile? Beirt ansin as Port Láirge, beirt ag teacht salach ar a chéile, Paddy Leavey, Paddy trasna go Jamie Barron. Jamie ag breathnú suas i gcónaí, sásta breathnú suas agus isteach. I dtreo a chomrádaí club Seán Walsh, ach an t-am seo tá Uí bhFáilí ag feabhsú anois. Bhí tionchar Sheáin Walsh i bhfad níos láidre níos luaithe. Darragh Lyons anois. Á bualadh fada an talún go deas ag Darragh chuige féin. Tá sé ardaithe aige, tá sé ag gearradh isteach anois ar chúl. Caith uillinn ghéar sa toirt faoi scór. Sin iarracht ag Darragh Lyons. Ach sin scór den scoth ag Darragh Lyons. Cheap mé go mb'fhéidir go mbeadh sé an-deacair aige scóráil ach fuair sé iarraidh bhreá. Tadhg atá chun an buille saoirse a bhualadh. Baintear taobhlíne na páirce arís isteach i dtreo Desi. Ah, gleoite ag Desi! Gleoite, coisíocht deas, amach anseo anois go dtí Stephen Bennett, faighte ag Stephen, Stephen níos cóngaraí do chúl, Stephen á bualadh thar an trasnán! An cúilín ag Stephen, ach an smacht ag Desi! Draíochtúil! Cé go bhfuil Port Láirge ag imirt Uíbh Fhailí ag imirt leis an ngaoth sa dara leath, níl ach trí chúilín scóráilte acu. Duignan arís, an ceann ard tugtha aige ag éirí, ag breith ar an liathróid, ag casadh thart, á bualadh agus, ó! cúl oscailte! Seans ar chúl! Cúl scóráilte! Bhí Billy Nolan ina chodladh, tháinig sé amach agus an cúl scóráilte ag Oisín Kelly. Yeah, an-ghabháil san aer ansan ag Duignan agus nuair a bhuail sé isteach, just bhuail sé an post ansan agus Billy Nolan ag. Má cheap sé go raibh sí ag dul ar fóraoil ansan, you know, agus, eh, you know, Oisín Kelly ana chúl ansan, b'fhéidir go dtabharfadh sé sin spré éigin dóibh anois. Agus, eh, saor i seilbh atá sí, feicim fear a bhuail an poc saor soicind ó shin agus siar a thagann sé chun an ceann seo a bhualadh agus pas álainn íseal isteach go dtí Dessie arís. Dessie arís is an camán curtha aige, tá sí fós smachtaithe aige, pas gleoite isteach go dtí Mark Fitzgerald, Mark Fitzgerald isteach, Patrick Curran istigh ar chúl, an cúl faighte ag Patrick Curran, cruthaithe ag Steve, tosaigh Stephen Bennett, Stephen Bennett, Dessie, Mark Fitzgerald, Patrick Curran, cúl. Ana ghluaiseacht ansan agus é a thosnú ansan, sin ceann gleoite ansan ó Dessie agus tá an. Bhí an ghluaiseacht beagnach ceannann céanna ansan ó Patrick Curran you know b'fhéidir deich nóiméad ó shin agus níor thug Jamie Barron an liathróid dó agus nuair a fuair sé an pas an t-am seo, Ball ag teacht arís agus é Oisín Kelly, bhuel tá cúl faighte ag Oisín, tá seans aige ar chúl eile agus tá cúl eile ag Oisín Kelly! Bhuel, b'fhéidir go raibh botún sa gcéad cheann, ní raibh aon bhotún ansin, ardchúl go deo, pas álainn, críoch den scoth. Yeah, an-chúl ansan ach b'fhéidir go mbeidh díomá ansan ar Billy Nolan ansan, bhí sé san áit ceart agus just ba chóir dó just céim a thógaint ar chlé nuair a bhí Oisín á bhualadh féachadh é ag ag do you know dá seasfadh sé suas ansan b'fhéidir go mbeadh seans aige just é a stopadh. Daniel Bourke amach ar a thaobh go Jason Sampson Jason, tosaíonn sé na goalies, scaoileann sé ceann fada isteach ansin, ní raibh dabht ach tá sí faighte ag Duignan, bhuel an tríú cúl isteach, Duignan bhfuil feall ar Duignan, níl de rith ar bith, dóthain cosantóirí siar acu ach. Port Láirge teacht amach ansin agus tá, bhuel is dóigh go bhfuil an slua dúisithe ar deireadh, Dhónal, anseo, Tadhg ag teacht amach anois, Duignan thar barr ansin, rófhada istigh agus. Anois, ar tarraingíodh siar é chugam ann? Rinne Billy Nolan go maith lena cheart a thabhairt dó, you know, sheas sé suas agus. Bhuel, cheapas go raibh feall air go cinnte. Cheap mé féin, cheap mé féin chomh maith, yeah, cheap mé féin chomh maith, yeah. Paudie Fitzgerald anois ag dul ar ruathar. Tá sé beirt as an áit go bhfuil trioblóid agus tá an tseilbh caillte aige, is í faighte ar ais ag Uíbh Fháilí. Is í faighte ag Daniel Bourke, Daniel Bourke ag breathnú ar an sprioc, Daniel Bourke ag bualadh ard agus Daniel Bourke á bhualadh thar an trasnán. Tadhg, Ceann mór fada scaoilte nóiméad go leith fanta anseo, beidh nóiméad nó dhó am cúitimh gortuithe ceann sin briste síos, seilbh faighte ar ais ag Uíbh Fháilí arís, caillte acu agus Patrick Curran, an fear a fuair an cúl níos luaithe, Patrick ag dul trasna anseo anois, caithfidh Patrick an ceann sin a bhualadh thar a ghualainn, cá bhfuil sí sin, tá sí thar an trasnán! Cúilín tábhachtach ag Patrick Curran. Chuala sé tú, chuala sé tú, a Dhónaill, agus an fheadóg dheireanach séidte agus tá Sraith Iomána Allianz Roinn 1B na bliana 2025 buaite ag Port Láirge. Scór deireanach anseo, Port Láirge 1-27, Uíbh Fháilí 2-20.